pamene tikupitirizabe kuzepula ayi tabweranso ndi nkhani inatu zakumangidwa kwa chakwera zomwe zija anyamata a mcp tu mpaka anati kaya ati amakakhala ku nyumba ya chakwerako kaya chifukwa chani kaya kaya ati afuna achinge abloke kaya kumakamba zoti anyamata inu mufuna mudzilimbana ndi polisi komanso nkhani zakezo mukazimvatu nde nzopanda mchere chifukwa chani Maumboniso oti palibe zoti apolisi afuna amange Chakwera koma mundilole ndifotokoze bwinobwino kunena kuti ndakupatsiranitu nkhani. George Jivason Kadzipatike wakamba zonena kuti ati wauzidwa ndi akazitape ake ku polisi uko kunena kutitu kumeneko akupanga zilinganizo zonena kuti apite akamubathe Chakwera Nkhani zaketu kukhala ziti? Zija zonena kutitu adathidwa utsi wokhetsa msozi kuja, ndiye kuti no kufupi ndi kumanda a Kamuzu kuja, ayi mmeneko ati chani anasokoneza zinthu pa lamulo chani chani ndiye akuti afuna ammange. Kumakamba zoti apolisi akambapo zoti afuna ammange, apolisitu sanakambepo chilichonse. So zoti nkhanizo ndiye kuti ndi zomwezitu izi zoma za kandimverere zomwezizi. Komano chomwe tabwera nacho pano makosana nchonena kuti chani? Nkhani ijatu itapheduka kuyamba dzulo, kutereku anyamatatu a mcp tu kunali kuthamangiratu ku nyumba ya Chakweratu. Mpaka anati agona komweko, muganize kuyamba dzulo mpaka lero tinena pano anyamata a mcp ali kuti? Komweko. Akuti nkhani zake sitilola zonena kuti Chakwera atengedwe nde alipo yekha, chanichani, zambirimbiri. Ayi, mpaka a Jesse Kabwira akamba zoti inde ndi zoona. Moti a Jessy Kabwirawo, ena ndi ena amene analinso ngati nduna zakale za boma, achina Khumbize awa, amati Khumbize Chaponda kaya, eya, ee, ee, Khumbize Kandodo Chiponda amene aja, adali kuti? Anali kumenekotu, akuti kukapatsa sapoti mtsogoleri wakale wa dziko lino ameneyotu nde Chakwera choti kuti akamamangidwa asakhala ali yekha, koma kumulimbitsa mtima kuti bwana, iyayi ife tilipo, Tikhala nde kuti tikutani tikuyenda nanu ndati anyamatawo akhala ali komweko malingana ndi a Jessy Kabwila ati anyamata akhala ali komweko kamba nde kuti poti tikunena tayamba dzulo agona komweko akhala ali komweko lero lonse ati mawa lonse kaya nde atawamange a Chakwera liti anyamata akhala ali kuti komweko kaya mu kaya mumaphika mmemo anyamata kumeneko zilizonse zoti zumakhala motani kaya mwina chipani kapena chimakuphikirani zakudya komano its just zongopeka chidwe kukamba zonena kuti kodi mukuti inuyo achakwerawa pali umboni okwanira kuti akufuna amangidwe a jese kabwira ndo umati otsimikiza inde nkhani zonena kuti no achakwerawa ifeyo uthenga umene tamvawo ndogwirika ndithu kuchoka ku polisi kuchoka kwa anthu amene tinawo ku polisi onena kuti apolisi afuna amange achakwera pa nkhani zomwe zija zonena kuti ankafuna kukayika nkhata pa manda akamuzu ee sanatsate malamulo akotero nde afuna awamange chani chani kumangokamba kuti kuti zokha zokha tikunenazi zammaluwatu izi mwaonatu Jivasonitu akuwapusitsatu anthuwatu ei Jivasonitu ndi amene wapangitsa zonse zino chifukwa chani uthenga wobwera ndi Jivasoni akunena kuti no mkatimo muli ena ake amene ndekutino apolisi amene apereka uthenga kwa Jefferson kunena kuti iyayi achakwera afuna amangidwe nde basi ino iyeyo nkuyitenga ayi apolisi mufuna mumange chakwera kodi eh, nkhani zake zomwezi ah, musowa zochita eh, chani chani apolisiwo sanayankhulepo china chilichonse a Lael Chimtembo amayankhulira apolisi sanayankhulepo chilichonse chete chete chete chete so zonena kuti no mmene takambira muja nkhani izizi ndi za- za m'maluwa basi yakandimverere pajatu mumadziwa za mmaluwa izizizi zomangophika tima propagandanso mwa njira ina yake ndeti mpaka ndinenatu nde ndi mphepo imeneyi nde ikumakunthatu he sindikudziwa kumene muliko magaye amene mukutimvera kapena kutionera koma kuno kwayamba kukuntha mphepo ku Lilongwe ikumakuntha ndithu pa umati ukapita opanda juzi ma- chakumadzuloko a umamva ndithu ndi kuti imeneyi mphepo basi ukunthidwa ndi mphepo nkhani zake atampatsa moto chakwera chani chani anyamata tapitani muzikatipula inu pa ground ko anzanu apatha dothi mmachani mmadimba umo kumaumba njwera anzanu ena akumapekera matope kukumba ma foundation ndi zina tapitani mukagwire ntchito inu osati zimezi sizikuthandizani zimezi makosana moganiza bwanji kodi pamenepopo zokupatsani zake ndi tima 5 pin tomwe tijatu, 5 pin mupanga nayo chani mukuwononga tsiku lonse dzulo usiku wonse lero lonse lapita mawanso mupanga chani anyamata inu eh? nkhani zopanda maumbonitu izi a Jivason Kadzipatike sanabwere ndi umboni wina uliwonse wonena kuti ayi kapena achakwera afuna umangidwa nde achakwera akafuna umangidwa kuyamba dzulo mpaka na leroli apolisi osatulutsa china chake timakhala tikumamva asanamange munthu olo asanammange munthu Timamva zonena kuti apolisi atulutsa walanti, akatulutsa makalata zonena kuti iwo akatenga ku khoti, akhala akum'manga wakuti-wakuti, ndipo nkhani zakezo timazimva bwino-bwino. Si timakhala tikunena zimenezo. Apolisitu sanatulutse zina zilichonsetu. Mukupanga chani kodi? Mantha okhaokha. Funsobe lomangonena kuti no mukuopa chani? kumangidwako muopa chani chifukwa mukamva achakwerawo kunena kuti iyayi achakwerawo ee afuna amangidwe mlandu ee chani chani mlandu wake tautchulani sakuutchula nde chabwinono iwowo ngati aziona alibe mlandu nde azioperanji chifukwa nde nkuchitatu manthatu kumeneko ee Azoperanji? Olo achakwera wo sanakakhale pansi nkunena kuti anyamata ee ayi yayi akunena kuti andimanga, inu osadandaula tu inuyo mupayize bwelerani muzipita kunyumba osa ineyo ndili bwino bwino sindinamangidwe ndipo panopa ngati ndimangidwe inutu mumva, inuyo mubwelere kunyumba mukapitilize kugwira zintchito zanu simungatumize anyamata wo kuti mwina mwake apite azikagwira ntchito koko ee basi nde kuti mwe mwe mwe kumasekelera zoti anyamata azingulira nyumba yanuyo agona pamenepo chani chani ee. Why can't you release the boys? Release the boys apite akagwire ntchito anyamata anzawo akutepula eh? Pamene mfana zikuzepula kunjako iwo ali busy mukuwasunga kumeneko eh? Muwapatsa chani? Izi ndi zolimbikitsa ulesi zija zimene zizi. Mantha amene muli nawowo Ife tizingodabwa, faka nde sikoyamba, nkhani za kubedwa kwa agalu ku state house zija mukakumbukira bwino bwino, apolisi mene amafuna akaseche nde kuti ku nyumba ya chakwera kunavutaso nde kuti anyamataso a mcp anthu anapita kumeneko iyayi sitikufuna mtsogoleri wathu yi apa, apangidwe chani sizitheka zimenezo tangogwirani payambika nkhondo chani chani zambiri mbiri zomwe zimayankhulidwa zokhazokhazo kodi nde mmakabuloka chani? Mukuona kuti inuyo mungakabloke apolisi kunena kuti asamange munthuyo eh? Ngati pali mlandu basi uyo amangidwa, akamangidwa apite uko akayankhe okay, nkhani zake ndi zotani? Komanso ndifunsobe lokhalokhalo, muopa chani? Ngati mulibe mlandu inu muopa chani? Chifukwa ndiye kuti simumayeneratu muziopatu, muopa chani? Simunapange china chilichonse, simukuyenera muope. After all apolisi onso sanatulutsenso zoti zikalata zoti akhala akumangani ma guys ena aku mcp eti? Can you wake up eti? Ndalezitu izi, izizi kumazitengera pa mgongo kwambiri, mupezeka zonena kuti no nthawi yogwira ntchito ndekutino inu muli busy opanga zimenezo ee? Kenakono izikhala ngatitu ya ku South Africa ijatu, atibera ntchito, ee akulemera awo obwerawo, ee nawo akulemera ife nde tikusauka chani chani, ife olo tiyesese motere nde Mulungu satikondera ee chani chani, aa inu muli busy ndi zinthu zopanda ntchito, fwaizi nde ndi zinthu zopanda ntchito izizi. amwene very useless things eti ti nanga tizinama nthawi ino ye mfanazi anthu akhala kugwira ntchito tsiku lonseli tikunena panopa anthu atopa ina ina tikunena pano kumenyabe chani overtime ku ntchito ma guys gwira ntchito inu muli busy eno kukateteza chakwera kaya ngati kuti mwina mwakenso mungabloka apolisi chakwera sakumangidwa mpaka naye pano inu tachokankoni kumeneko muzipita m'manyumba mwanuko enanunso muli mafamily ndipo muli ndi ana anu muzipitako muka muka mukas- mukasamale maba- mabanja anuko osati zimenezo sizikuthandiza zimenezo ah pena pakeso mumaitaso zinthu zoti gwesa ulesi no basi akuti